Dia daoibh a chairde agus tá céad míle fáilte romhaibh. go dtí Mórdhinnéar Digiteach na Gaeil Óga 2020. Bliain stairiúil don chlub agus don domhan ar fad. Bliain na paindéime, bliain deireadh ré Trump, buíochas le Dia, agus bliain gur éirigh linne Gaeil Óga an chéad foireann iomaíoch faoi 12 a chur chun páirce. Comhghairdeachas ollmhór libh ar fad. So liomsa anseo tá an Gael Óg is nua chugainn, tá sí 13 mhí agus ag scriosadh na háite in aice liom. Tá an tine lasta, tá mo bronnadh nó mo ghradam imreoir na bliana, an crann Nollag agam, so tá súil agam go bhfuil sibhse socraithe sa bhaile freisin agus réidh don oíche atá os bhur gcomhair. Ba mhaith linn shout-out áirithe a thabhairt do gach duine sa chlub a bhí ag. go raibh b'fhéidir bliain deacair acu nó a chaill clann agus tá sibh inár n-intinn i gcónaí agus táimid ag smaoineamh fúibh. Ba mhaith linn shout out freisin ollmhór a thabhairt do Daniel Talbóid ón fhoireann faoi 11 atá sa mbaile faoi láthair. Táimid ag súil go mór le tú a fheiscint ar ais ar an pháirc an bhliain seo chugainn Daniel. So gan a thuilleadh moille ba mhaith liom MC na hoíche Kate Nic Conaola a chur in aithne daoibh agus cuirfimid tús le mórdhinnéar digiteach na Gaeil Óga 2020. Hello a chairde Gaeil agus bhur céad míle fáilte chuig Mórdhinnéar na Gaeil Óga 2020 ar líne. Tá sé i bhfad eh, níos difriúla ná a bhíonn sé gach bliain eile. Um, ach seod ceiliúradh speisialta i mbliana de bharr go bhfuil an club seo deich mbliana d'aois. Thosaigh sé amach, níl fhios agam an bhfuil fhios agaibh é seo, ach thosaigh sé amach deich mbliana ó shoin nuair a shocraigh Ciarán Mac Fhearghusa cruinniú istigh i gConradh na Gaeilge chun club a bhunú atá, a bhí chun na cluichí Gaelacha a imirt as Gaeilge. agus an chéad seisiún traenála a bhí ag an gclub ní raibh ann ach seachtar agus madadh amháin, níl an madadh sin ag imirt níos mó, níl fhios a'm cé chomh maith is a bhí sé ach bhí sé go deas go raibh sé ann ar aon nós. Agus bhí na daoine sin go hiomlán ceart faoi an éileamh a bhí ann le haghaidh club CLG a bhí chun feidhmiú as Gaeilge. Agus deich bliana ina dhiaidh sin tá beagnach tríocha foireann againn. Tá ballraíocht de os cionn chúig chéad duine ann agus chomh maith leis sin bíonn na foirne fásta ag baint amach ardú céime gach bliain. so tá rud ollmhór déanta againn le deich bliana anuas agus ba cheart go mbeadh sibh uilig an-bhródúil as a bheith mar pháirt den chlub thar a bheith speisialta seo. Ar ndóigh mar a luaigh Rónán is bliain an-deacair a bhí ann i mbliana. Ach fós féin bhí sé an-deas a fheiceáil go raibh spiorad an chlub chomh láidir is a bhí sé ariamh. Bhí neart obair dhá dhéanamh ag na daoine chun an na scileanna agus an traenáil a choinneáil suas. Bhí go leor ócáidí eagraithe ar líne agus chomh maith leis sin bhí go leor comórtas eagraithe. Agus nuair a bhí muid amuigh ar na páirceanna, nuair a bhí cead againn a bheith amuigh ar na páirceanna, bhí na huimhreacha an-an-láidir, go háirithe san Acadamh, so bhí sé sin go hálainn le feiceáil. Tá éacht dochreidte bainte amach againn uilig le deich bliana anuas agus tá mise go pearsanta ag tnúth go mór le feiceáil céard atáimid in ann a dhéanamh sa deich bhliain atá amach romhainn. Now, is bliain an-chrua a bhí anseo sa mbliain seo ó thaobh airgeadais go háirithe. Ní raibh seans againn mar a bhíonn de ghnáth tiomsú airgead a dhéanamh. Chomh maith leis sin bhí laghdú ar an méid urraíocht a fuair muid i mbliana. de bharr an economic, de bharr eacnamaíocht na tíre go ginearálta, agus de bharr sin tá sé an, an tábhachtach go ndéanann muid uilig ár dícheall ticéid do chrannchur Na Gaeil Óga a dhíol i mbliana. Tá muid dhá reáchtáil ar bealach difriúil, go hiondúil mar atá a fhios agaibh bíonn muid a' tabhairt ticéad amach go dhaoine agus tagann sibh ar ais leis an airgead tar éis iad a dhíol ach i mbliana Chun a bheith sábháilte táimid dhá reáchtáil ar líne. Tá sibh in ann ticéid a cheannacht ar nagaeiloga ponc org. Tá sibh in ann leabhráin a cheannacht ar caoga euro. Tá sibh in ann, le cúnamh Dé, iad a dhíol le bhur gcuid clainne, bhur, bhur gcomharsan agus bhur gcuid cairde. Agus déanfaimid airgead ar sin i mbliana tá súil agam. So, leis sin cuirfidh muid tús leis an oíche. Tá muid ag dul ag tosú amach le físeán de dhaoine mór le rá, cairde an chlub, Na Gaeil Óga. Agus tá súil agam go bhfuil sé sin réitithe ag Rónán agus tá súil agam go mbainfidh sibh an-taitneamh as. So, tá na Gaeil óga deich mbliana ar an tsaol i mbliana. Cé a chreidfeadh é? Bhí daoine ann a shíl deich mbliana ó shin nach mairfeadh sibh bliain. Ach, fair play díbh, tá sibh ann, tá sibh i nGaillimh. Gura fada buan sibh, go mairfidh sibh an chéad, agus gach rath oraibh ins na blianta romhainn. Ádh mór. Na Gaeil Óga an dinnéar mór agaibh! Aww! Ní thig mé ocras thar oí. Ní deir an damhna. Guím chuile rath oraibh 's tá's agaibh i mo chroí go mbeadh mo chosa níos fearr ag imirt agus a rith ná i mbarr na páirce i ndiadh sibh. Ach i mo chroí, tá sibh i mo chroí i gcónaí. Na Gaeil Óga, fanaigí Gaelach, fanaigí ag imirt agus coinnígí oraibh. Guím chuile rath oraibh. Dara Ó Cinnéide anso, ó Chumann Caide na Gaeltachta ag guí gach aon rath oraibh ins na Gaeil Óga agus sibh ag ceiliúradh deich mbliana ar an bhfód. Tá gaisce déanta agaibh sna deich mbliana san, cé ná fuil ach an áirithe sin cupaí agus coirne buaite agaibh. Ní hé an slat tomhais is fearr riamh ar chumann, ach an pobal athá cruthaithe agus an misneach athá múscailte i measc an phobail a thugann sibh. Tugann sibhse an-mhisneach dúinne anso sa Ghaeltacht agus ins na ceantair Ghaeltachta ar fuaid na tíre.

Slán, a Mo. Hello, how are you? A Ghaeil Óga is mise Caoimhe Ní Chathail ó Laochra Loch Lao thuas anseo i mBéal Feirste agus iar-imreoir de chuid Na Gaeil Óga, ah, ná habair a dhath! Comhghairdeas mór libh, a chairde, as a bheith ar an fhód le deich mbliana anuas. Is cinnte gur éacht stairiúil é sin agus is cinnte gur eiseamláir sibh do chumainn lán-Ghaeilge eile timpeall na tíre. Táimid ag dúil go mór leis an lá go mbeimid ar ais i dteannta a chéile ag imirt go dúshlánach nó go hiomaíoch i gcoinne a chéile agus is cinnte go mbeidh lán oraibh teacht ar ais suas anseo go Béal Feirste nuair a bhéas an deis againn. Bainigí sult as an mhór-dhinnéar agus Nollaig Shona oraibh ar fad agus arís eile comhghairdeas mór libh. Dia dhaoibh, Máire Ní Bhraonáin anseo. Comhghairdeas ó chroí le chuile dhuine atá bainteach leis Na Gaeil Óga. Ó thosaigh sibh i 2010 tá éacht bainte amach agaibh. Is iontach an gaisce atá ann le chuile dhuine atá páirteach anois sna cluichí Gaelacha agus iad ag labhairt na teanga. An rud is fearr chomh maith ná go bhfuil meascán iontach ann idir aoiseanna, idir óg is aosta, tá deis ann do chuile dhuine traenáil agus cluichí a chur ar fáil. Tá sibh tar éis scileanna peile, scileanna iománaíochta agus camógaíochta a fheabhsú agus é uilig déanta trí mheán na Gaeilge.

Ní dóigh liom gurbh aon áibhéil é a rá gurb é bunú Na Gaeil Óga i mBaile Átha Cliath deich mbliana ó shin ceann de na gníomhartha is cróga, is spreagúil agus is tábhachtaí i gcur chun cinn na Gaeilge sa phobal i mBaile Átha Cliath. Aithníonn Conradh na Gaeilge an éacht bainte amach agaibh agus guímid gach rath oraibh sa chéad deich mbliain eile agus níos faide ar aghaidh. Caithfidh mé a admháil go bhfuil suim sa bhreis agam sna Gaeil Óga, Ós rud é go bhfuil beirt Ghael óg agam a bhíonns ag traenáil leis na buíonta óige gach Satharn, beirt de foirne Bhaile Átha Cliath b'fhéidir amach anseo, ach ná abair sin lena máthair. Guím gach rath oraibh agus go n-éirí go geal libh, nó b'fhéidir gur fearrde mé, go n-éirí go geal linn. Ó a chairde sna Gaeil Óga, lá breithe shona dhaoibh! Ba mhaith liom féin, thar ceann Ghaeil na Gaillimhe CLG, comhghairdeachas mór a dhéanamh libh agus sibh a ceiliúradh deich mbliana ar an bhfód i mbliana agus, dar ndóigh, as an obair éachtach atá déanta agaí ar son na Gaeilge agus ar son na gcluichí Gaelacha i mBleá Cliath ó shin. Ba mhaith liom freisin buíochas ó chroí a ghabháil libh as ucht na tacaíochta agus an spreagadh ar fad a thug sibh dúinne agus muid a tosú amach cúig bliana ó shin agus tá súil agam go bhfeicfimid a chéile ar pháirc imeartha eicínt i nGaillimh nó i mBlá Cliath go luath. Go maire sibh an céad. Na Gaeil abú! Ní raibh an bhliain sin éasca ar aon duine, comhghairdeas libh as an bhliain a bhí agaibh. Ádh mór don bhliain seo chugainn, tá sibh ag déanamh obair iontach, coinnigh suas é, agus Nollaig Shona. Focla álainn ansin ó Cairde an Chlub. Na daoine a bhí ar an bhfíseán ná iar-Oifigeach Feidhmiúcháin Foras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, bhí Bláthnaid Ní Chofaigh ann, mar atá's agaibh, láithreoir raidió agus teilifíse, bhí Dara Ó Cinnéide ansin, iar-chaptaen Foireann Peile Chontae Chiarraí agus tá trí chraobh Uile-Éireann bainte amach ag Dara. Bhí Bernard Dunne ansin, dornálaí agus dar ndóigh iar-champion an domhain. Bhí Caoimhe Ní Chathail, iar-imreoir le na Gaeil Óga agus anois ag imirt le Laochra Loch Lao. Bhí Máire Ní Bhraonáin, láithreoir Peil na mBan Beo. Bhí Julian de Spáinn, sin Ard Rúnaí Conradh na Gaeilge. Bhí Stiofán Seoige, sin Cathaoirleach Gaeil na Gaillimhe. Agus ar deireadh bhí Gráinne McElwain agus is sise láithreoir CLG ar Sky Sports. Agus míle buíochas as na daoine sin go léir as ucht a gcuid focla deas a thabhairt dhúinn. Anois an páirt is tábhachtaí don oiche go léir, na gradaim. Bíonn trí ghradam ar fáil, an chéad cheann ná Gaeilgeoir na Bliana. Bíonn cúpla duine nó duine amháin gach bliain atá dul chun cinn chomh mór sin déanta acu ó thaobh na Gaeilge go bhfuileamar sásta gradam a bhronnadh orthu agus i mbliana tá dhá buaiteoir againn. Chomh maith leis sin tá gradam le haghaidh Oiliúnaí na Bliana agus chomh maith leis sin beidh muid ag bronnadh Gradam Uí Laighin agus beidh mór beidh tuilleadh le rá faoi sin ar ball. Ach ó thaobh na foirne fásta, ainmnítear gach bliain, dhá imreoir ar an fhoireann, an chéad duine ná imreoir na bliana agus an dara duine ná an imreoir is mó díograisí. Ó thaobh na foirne fásta tá's agaibh go léir bhí sibh ag caitheamh bhur gcuid vótaí le cúpla seachtain anuas agus anois táimid chun a fháil amach cé hiad na buaiteoirí. Agus leis sin tá físeán beag réitithe againn agus tosóidh muid amach leis na gradaim le haghaidh Gaeilgeoirí na Bliana agus na himreoirí is fearr agus na himreoirí is mó díograisí ar na foirne.

Dia daoibh a chairde Gael. Is mór an onóir dom gradam Gaeilgeoir na Bliana a bhronnadh ar ball de m'fhoireann fhéin, duine a léiríonn tréithe den scoth sa chlub, idir ceannaireacht ghlórmhar ar an bpáirc, duine cairdiúil, sóisialta, a chuireann fáilte roimh baill nua, ach thar na tréithe seo ar fad, Duine atá tar éis tréaniarracht cur isteach a chuid Gaeilge a chur chun cinn, idir chleachtadh ar an bpáirc imeartha, chleachtadh sa bhaile agus freastal ar ranganna agus ar chúrsaí. Tá súil agam go bhfuil fós spás aige sa Trophy Cabinet i ndiaidh imreoir na bliana a bhuachaint an bhliain seo caite, mar is é Gerard Keenan Gaeilgeoir na Bliana 2020. Comhghairdeas Gerard. An dara duine a bhuaigh gradam do Ghaeilgeoir na Bliana 2020 ná duine de pheileadóirí na mban. Thosaigh an bhean seo ag imirt linn i mbliana agus ag an tús bhí sé cineáilín ciúin nuair a tháinig sí amach chugainn ach níor thóg sé i bhfad uirthi socrú isteach. Bhí sí díograiseach ó thaobh na Gaeilge de. Bhí sí i gcónaí ag iarraidh feabhsú ar a cuid Gaeilge agus bíonn sé sin á dhéanamh aici ní amháin linne ar an bpáirc ach lasmuigh den pháirc chomh maith. Bhí sí cainteach. le linn traenála agus le linn cluichí agus bhí sé go mór ag iarraidh an fhoireann a chur chun cinn chomh maith lena chuid Gaeilge. Mar sin, comhghairdeas leat Amy Ní Choileáin, tá geansaí Chiarraí ar an mbealach chugat. Tá mé ag magadh, tá gradam do Ghaeilgeoir na Bliana fiche fiche ar an mbealach chugat. Comhghairdeas leat. Dia daoibh ar fad, a chairde. Tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as an ócáid stairiúil seo. as mórdhinnéar fíorúil na nGael Óga. Anois, i mbliana bhí mé féin agus Gearóid de Mórdha i bhfeighil ar an fhoireann peile B, agus ní dóigh liom gurb aon áibhéil é a rá gurb é an bhliain ba rathúla a bhí ag an fhoireann sin ariamh. D'éirigh linn dul go cluiche leathcheannais na craobhe, agus ainneoin nach dteachaidh muid ní b'fhaide, léirigh muid crógacht agus sprid agus misneacht millteanach maith. Agus tá's agam go bhfuil mé féin agus Gearóid ag súil go mór le bheith i bhfeighil ar an fhoireann seo arís san athbhliain. Anois, d'iarr mé orthu vótaí a chaitheamh do Imreoir na Bliana agus táim an-bhuíoch díobh as sin a dhéanamh. Tháinig triúr nó ceathrar ainmneacha chun tosaigh ach tháinig fear amháin ach go háirid a ghnóthaigh an méid is mó vótaí agus creidim go bhfuil sé tuillte go maith ag an fhear seo. Anois, mar gheall ar cúrsaí Covid mar atá siad, níl aon duais fhisiciúil agam. Ach mar a tharlaíonn sé, seo duais a fuair mé 'na luí thart faoin teach ar an bhliain seo caite agus rinne mé leasú beag baoideach air. Agus bronnaim Imreoir na Bliana i mbliana ar Kevin Timoney. Comhghairdeachas leat, a Kevin. Chomh maith leis sin, an t-imreoir is mó feabhais. Bhí fear amháin againn nár thoisigh ag tús na bliana, ach de réir mar a chuaigh muid ar aghaidh sa chraobh, tuigtear do mise agus do Ghearóid go raibh sé absolutely undroppable. Agus níl aon amhras ormsa ach gurb é an t-imreoir is mó feabhais don bhliain fiche fiche ná Diarmuid Ó Muirí. So comhghairdeachas libh a fheara agus tá mé ag súil go mór le bheith i mbun na cúrsaí seo arís san athbhliain. Slán go fóill. Daoibh, Eh, seo, caith as iomrn, eh, maor uisce an foireann camógaíocht anseo chun, eh, an dhá duais a thabhairt amach i mbliana. Eh, bliain deacair a bhí ann ach bhí bliain iontach againn ar an bpáirc agus ceapaim go bhain gach duine taitneamh as. Eh, so, an t-imreoir is mó díograis a bhí againn i mbliana. Eh, an bhean seo, bíonn sí an chéad bean ag traenáil gach oíche. Eh, cuidíonn sí an traenáil a leagan amach. Cuireann sí lán iarracht isteach i gach uile cluiche a imríonn sí. Bíonn sí i gcónaí ag iarraidh feabhas a chur uirthi féin agus cuidiú le an foireann feabhas a chur orthu chomh maith. Tá sí dochreidte ón thaobh sin de rudaí agus de bharr sin tá an t-imreoir is mó díograis a bhfuil againn i mbliana ná Lisa Ní Loingsigh. An comhghairdeas duit Lisa. Ansin, Imreoir na Bliana. Tá ard ard caighdeán imirt ag an bean seo. D'imir sí dúinn ar gach áit ar an páirc, ón líne lán tosaigh go dtí an líne lán cosaint. Tá sí iontach ag camógaí, tá sí iontach ag léamh an chluiche. Troideann sí ó tús gach cluiche go deireadh gach cluiche agus is cineál. ceannaire amach is amach í, ar an bpáirc agus as an bpáirc. Agus bhí, gan dabht, bhí sí an imreoir is fearr a bhí againn i mbliana agus an bhean sin ná Tríona Ní Bhroin. Comhghairdeachas ó gach duine ón bhfoireann camógaíochta a Tríona. Na Gaeil Óga abú! Haigh a chairde, Paddy Carbery anseo as an fhoireann iomána. Tá an-áthas orm a bheith libh go dhigiteach anocht agus tá an-áthas orm dhá ghradam a bhronnadh ar bheirt de na leaids as an fhoireann don dian-obair a chuir siad amach ar isteach i mbliana. Ar dtús báire, Tá an-áthas orm an t-imreoir is mó feabhas a bhronnadh ar cheann dos na leaids, an leaid seo a chuir sé a chorp go litearthach ar an líne i mbliana, ar chríochnaigh leis san ospidéal faraor ina héis an chluiche ceathrú ceannais a bhí ann, ach gan eisean a chur a chorp ar an líne, Is dócha nach n-éireoidh linn fáil tríd an cluiche sin go dtí an cluiche leathcheannais ar éirigh muid linn le linn an tséasúir. So, is dócha tuigeann sa leaid seo anois cé atá ann ach go suntasach ó na vótaí ar tháinig isteach is léir go bhfuil an méid sin feabhas tagthaí ar Dom Ó Ceallaigh, Garmanach eile agus tá an-áthas orm é sin, a rá gur bhfuil Yellow Belly ag fáilt gradam éigin i mbliana le linn iomáint na hÉireann. Ach caithfidh mé a rá fair play go Dom, tháinig sé chuig an club dhá bhliain ó shin agus tá an méid sin feabhas tagthaí air. An darna gradam go bhfuil mé chun bhronnadh anois ná go imreoir na bliana agus is dócha cuimhníonn muid uilig a bhí ag cluichí i mbliana an t-imreoir seo really a chuir a chosa in airde ar taobhlíne an páirc fá dhó ná fá thrí agus an liathróid a iompar é fhéin le cumhacht agus le smacht tríd na líntí chuig na cúil agus cúpla cúl suntasach a fuair an duine seo tríd an séasúr agus is cinnte nach mbeimis san áit ina rabhamar ag deireadh an tséasúir ag éirí agus ag buachaint cluichí go dtí an cluiche leathcheannais gan Imreoir na bliana a bhí ann Niall Mac Gillean. Comhghairdeas leat Niall agus comhghairdeas le Dom chomh maith céanna. Fair play agus ag súil go mór leis an chéad séasúr eile. Am soir dtí soir tá mise ag iarraidh mo bhuíochas a ghabháil leis na himreoirí ar fad. Gan na mná cróga iontacha láidre seo ní bheadh foireann againn. Tá fás agus forbairt iontach bainte amach againn le dhá bhliain anuas agus táim ag súil go mór le feiceáil cad tá chun teacht sna blianta amach romhainn. Go raibh míle freisin le Colin as a bheith ag teacht amach linn an samhradh seo. Chuir sé go mór linn agus tá mé an-bhuíoch as a chuid cúnaimh. Tá súil agam go bhfuilimid tar éis spreagadh a thabhairt dos na cailíní óga, na cailíní ar na foirne faoi haon déag agus faoi naoi agus níos óige arís. Táimid ar fad ag súil go mór leis an lá nuair atá na cailíní sin amuigh ag imirt linn. Níl ach cúpla bliain fágtha go dtí gur féidir leo teacht amach linn. Bhí bliain an-aisteach againn ach mar a dúirt mé go leor forbairt agus fás bainte amach againn arís agus tá boinn deasa le bronnadh againn nuair atáimid ar fad ar ais le chéile. So an chéad gradam atá againn ná an t-imreoir is mó díograis. Cad gur féidir liom a rá faoin imreoir seo? Tá sí ann le cúpla bliain anuas. Bíonn sí i gcónaí ag smaoineamh faoin bhfoireann agus an cumann agus conas gur féidir linn forbairt a dhéanamh. Tá sí lárnach, tá sí tábhachtach. agus i mbliana thug sí an-spreagadh dúinn. Tháinig sí ar ais ó dhrochghortú agus tháinig sí ar ais chomh láidir is a bhí sí ariamh. Mar sin, comhghairdeas le Bairbre Ní Chonchúir as an t-imreoir is mó díograis a bhuachaint do fiche sa fiche. Comhghairdeas leat. So, imreoir na bliana 20 sa 20. Tháinig bhur vótaí isteach faoin cheann seo, a Chailíní, agus bhí siad an-spéisiúil! Ach an t-imreoir atá roghnaithe againn, is ceannaire í. Tá sí lárnach, tá sí tábhachtach agus má tá cabhair sa bhreis ag teastáil, seasfaidh sí siar sna cosantóirí nó má tá sí in ann, tá sí in ann dul chun tosaigh agus scór a aimsiú dúinn. Tá sí lárnach i lár na páirce, ní stopann sí ag rith agus tá bearna mór le líonadh againn anois i lár na páirce. Mar sin, comhghairdeas le Anna Ní Uiginn as Imreoir na Bliana 20 sa 20 a bhuachaint. Comhghairdeas leat, Anna. Hello again! a dhaoine uaisle? Ron Swanson anseo, bainisteoir na foireann peile na bhfear A do bhliain 20 20. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ag coimeád slán i rith an tréimhse éiginnte seo. I mbliana, cúpla focal maidir leis an foireann peile. Bhí plean an-suntasach curtha le chéile againn dar ndóigh, mar tús le traenáil aeráide te i Marbella, cé go raibh níos mó baint ag sin leis an cuisine agus leis an ólachán áitiúil, ach fós chuir sé go mór leis an mbliain. Dar ndóigh, nuair a thángamar ar ais agus d'fhilleamar go Éirinn i mí Márta, tharla an chéad dianghlasáil, so aon plean a bhí curtha le chéile againn maidir le réamhshéasúr, bhí siad curtha i gcrích ansin. Ach. Tá go leor dóchas againn don bhliain seo chugainn. Tá plean cinntithe curtha le chéile againn leis an bhfoireann bainistíochta. Fiú má tharlaíonn dianghlasáil 3.0, beidh plean againn le cur le chéile chun cinntiú go mbeimid ar fad suas chun an sprice sin chomh maith. Anois, an imreoir is mó feabhais agus imreoir na bliana. So, cuirfimid tús leis an imreoir is mó feabhais. Agus an lead seo, tháinig sé linn cúpla, tháinig sé chugainn cúpla bliain ó shin Agus ní chuirfeadh sé aon drogall orm a rá go raibh sé ábhairín, ábhairín imeallach sa scuad seo. Ach nuair a tharla an chéad dianghlasáil chuir sé an oiread sin iarrachta isteach i dtraenáil agus is actually gríosadh maith é seo d'aon lad ón bhfoireann B, tar éis go raibh sé ag imirt don foireann B don mórchuid sular chuir sé an méid suntasach dá chuid oibre isteach i mbliana agus fuair sé ardú céime don foireann A agus bhí sé mar páirt lárnach dár chuid pleananna don foireann A i mbliana. So, imreoir is mó feabhais don foireann Peil Fear a an bhliain seo ná Oisín Mac Gionnbhaíl. Ard fhear Oisín. Anois imreoir na bliana don foireann a Tá sé seo b'fhéidir níos cumhachtaí fós i mbliana toisc go bhfuil leaid nua tar éis an an gradam seo a bhaint, leaid a tháinig dúinn chugainn i mbliana agus i rith an tréimhse dianghlasála bhí sé ciúin a ndóthain. because bhí mise agus eisean ar an bpáirc 45 nóiméad roimh tharla aon seisean traenála toisc go raibh mise ag cur na drileanna amach agus bhí seisean ann agus níor aithníomar a chéile. Seisean. Bhí ábhairín faiteach ach ansin d'fhás sé isteach go dtí an imreoir is mó a raibh tionchar aige ar an bhfoireann i mbliana. leis an cumas cumhacht agus an spleodar atá aige agus tá sé an-spéisiúil a bhreathnú air mar imreoir agus tá sé ag déanamh a chuid chomh maith don, don Mhór-Roinn agus don tír chun an domhan a shábháil toisc nach itheann sé ach vegan sausage rolls ní ceann in aon suí amháin so fair play dó é sin a bhaint amach ach no dáiríre, chun rud dáiríre a dhéanamh faoi imreoir dochreidte. Tá sé tar éis cúpla leaids a mhealladh dúinn chomh maith. Tá sé an-óg agus b'fhéidir an rud is fearr gur tháinig as Luimní ariamh ach imreoir na bliana don foireann a i mbliana ná Micheál Keating. Ard fhear Micheál. So fair play fair play daoibh beirt leaids, Oisín McKeon Bhí agus Micheál Keating agus dar ndóigh tá mé ag tnúth go mór leis an bhliain dár gcionn. Feicfimid ar ball sibh. Slán go fóillín. Míle buíochas ansin ó Ron Swanson an bealach ar fad ó San Diego agus gach traenálaí eile a bhí ar an bhfíseán sin. Just chun na buaiteoirí a léamh amach arís, bhí Amy Ní Choileáin, Gerard Keenan mar buaiteoirí Gaeilgeoirí na Bliana agus ó thaobh peileadóirí, or ó thaobh imreoirí na bliana agus na himreoirí is mó díograisí, bhí Kevin Timoney, Diarmuid Ó Muirí, Lisa Ní Loinsigh, Tríona Ní Bhriain, Dom Ó Ceallaigh, Niall Mac Uilinn, Bairbre Ní Chruthúir, Anna Ní hUiginn Oisín Mac an Bhuí agus Micheál Keating. Agus anois táimid a dul go dtí Rónán Ó Dálaigh Cathaoirleach an Chlub le haghaidh Gradam Oiliúnaí na Bliana. Go raibh míle maith agat Kate agus comhghairdeachas arís le na buaiteoirí ar fad i mbliana. Oiliúnaí na Bliana ceann des na gradaim is mó suntais gur féidir leis an Chlub a bhronnadh agus tugann an gradam seo moladh, ard agus ón ghradam seo glacann muid ar fad inspioráid freisin mar is é an gradam seo tugtar an gradam seo uair amháin in aghaidh na bliana ar bhainisteoir nó traenálaí atá ag déanamh éacht ar son an chlub. So an duine atá tar éis an oiliúnaí na bliana a bhuachaint i mbliana is bainisteoir í le ceann de na foirne faoi aois. Mar is eol daoibh ar fad tá na foirne faoi aois tosaithe againn cúpla bliain ó shin. Tá siad mar cheann de na tosaíochtaí is mó atá againn sa chlub, do thodhchaí an chlub, todhchaí an Ghaeilge agus todhchaí an togra iontach seo atá ar siúl againn. An bainisteoir seo, bíonn sí i dteagmháil liom go rialta ag plé cúrsaí bainistíochta, ag plé cúrsaí traenála, bíonn sí i gcónaí ag lorg deiseanna an foireann atá á bhainistiú aici a chur chun cinn ach ní hamháin sin, tá sí an-tiománta i leith an chlub ar fad agus breathnaíonn sí ar an chlub sa chaoi cheart, gur togra é seo, go bhfuilim ar fad go bhfuil muid ar fad ag obair ar son aon chúis amháin le chéile agus mar sin bíonn sí i gcónaí ag cuidiú le na foirne eile, le na bainisteoirí eile agus leis an club i gcoitinne. Mar shampla, anuraidh is í a d'eagraigh Lá Mór na Gaeil Óga, an imeacht is mó ariamh a bhí ag an club. Bhí is dócha os cionn 250 duine ann ar an lá agus b'é ceann de na laethanta is fearr a bhí agam ariamh. leis an gclub. So, thar ceann an gclub, ba mhaith liom mo chéad míle buíochas a ghabháil le Joanne Nic Giollarnáth. Comhghairdeachas leat, Joanne. Comhghairdeachas leat, Joanne. Tá sé sin tuillte go mór agat agus tá súil agam go bhfuil tú sásta leis sin agus táimid an-bhuíoch faoin obair uilig a ndéanann tú le haghaidh an gclub. So an chéad bronnadh eile atá le déanamh ná Gradam Uí Laighin agus tá físeán ann ó Máire Ní Laighin chun é seo a bhronnadh. Dia dhíbh ar fad. Is mise Máire Ní Laighin agus is onóir mhór domsa agus don chlann uilig príomh-ghradam anocht a bhronnadh, gradam in onóir mo dheartháir, Seán Ó Laighin. Táim a dhéanamh an gradam, bronnadh an ghradam seo, le ó cailleadh Seán. Áfach, seo é an chéad cheann go bhfuil mé a dhéanamh ó mo seomra suí le Covid ach tá súil agam go dtiocfaidh biseach ar sin go luath agus beidh muid ar fad ar ais in aice le an beár agus ag damhsa an bliain seo chugainn. So, dar ndóigh, tháinig gliondar croí orm i mbliana chomh maith mar i gcónaí thugann sé deis dom smaoineamh ar na tréithe uilig a bhfuil ag na buaiteoirí. Is thagann bród ollmhór orm cuimhniú gur seo iad na tréithe uilig a bhí le feiceáil i Seán, na láidreachtaí agus na buanna a chuir sé i bhfeidhm ar son an chlub, an Ghaeilge agus an spóirt i slí chomh díograiseach. Nuair a dúradh liom cé hé buaiteoir gradam i mbliana, ní raibh ionadh orm. Cuireadh sonraí chugam agus. eh. ní raibh mé in ann creidiúint go raibh duine amháin in ann a dhéanamh an méid sin obair. em. is cosúil go raibh gach ról em. sa chlub aige, cathaoirligh, rúnaí, peileadóir, iománaí, em. ag traenáil na bpáistí faoi aois, chuile rud. le bheith macánta tá an liosta chomh fhada sin eh. ní fhéadfainn é a léigh amach ach is léir agus is soiléir go bhfuil em. an fear seo eh. lánpháirteach i gach gné eh. don chlub. Ní raibh seo ar eolas agam ach tá an, tá aithne agam ar an fear seo ach aithne agam air mar fear uasal i gcónaí a dhéanamh daoine a chur ar a gcompord agus a dhéanamh ard-dhícheall ar son an chlub agus gnó an chlub. Táim freisin ag ceapadh gur maith leis teacht amach le jócanna ó am go ham ach Níl, níl mé cinnte an bhfuil sé greannmhar mar tá sé seo fós faoi rún. An rud go bhfuil mé cinnte faoi ná go bhfuil an gradam seo cinnte, cinnte tuillte aige agus de bharr sin cuireann sé bród ollmhór orm an gradam seo a bhronnadh ar Eoin Ó Murchú. Maith thú Eoin Ó Murchú, cinnte tuillte agat. Slán! Tá an gradam sin cinnte tuillte ag Eoin P. Ó Murchú. Má tá tú sa Chlub ar feadh 20 nóiméad, tá tú sa C1 agus tá muid uilig thar a bheith buíoch as ucht an méid obair a chuireann sé isteach an t-am ar fad ó tús an Chlub. Bhí seisean mar cheann de na daoine ag an seisiún traenála famous sin leis an seachtar agus an madra. So, é sin ráite, tá video beag 'ainn anois ó Eoin P. Rónán, le do thoil. Hello a chairde, conas tá? Eoin P Ó Murchú anseo agus is trua ar ndóigh nach féidir linn ar fad a bheith le chéile ach tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as an oíche. Tá an-an-ríméad orm Gradam Sheáin Uí Laighin a ghlacadh i mbliana agus ar ndóigh cara mór linn ar fad a bhí ann ag an tús ab ea Seán Ó Laighin agus tá mé fíorshásta as sin. a fháil agus cuimhním go speisialta ar Sheán agus ar a theaghlach agus ar a mhuintir anocht agus is iontach go deo an t-aitheantas sin a fháil ó Na Gaeil Óga. Tá mé fíor, fíor shásta é a fháil agus is dóigh liom, táimse féin bainteach leis Na Gaeil Óga ón tús ar fad agus cé go mbímse, bhuel, tá roinnt ról éagsúla glactha agam thar na blianta, ach is cinnte go bhfuil mé tar éis níos mó a fháil ón nGaeilge, ó na Gaeil óga ná mar a thug mé isteach sna Gaeil óga mé féin so is iontach go deo an pobal agus an comhphobal muid i gcónaí agus an bhliain dhúshlánach aisteach seo curtha dínn againn so tá mé ag súil go mór le 2021. Ar maidin tá mé díreach tagtha ar ais ó thraenáil na bpáistí, an tAcadamh. atá amuigh in aice le Gaelscoil Naomh Pádraig i Leamhcán agus bhí suas le 90 páiste ar maidin againn idir 4 agus 8 mbliana d'aois agus do na daoine amuigh ansin atá linn le bliain nó dhó agus gur mhaith leo b'fhéidir rud éigin a thabhairt ar ais don chlub mar, mar a deirim, Gach píosa oibre nó cabhrach atá tugtha agam don chlub, braithim go bhfuil rudaí faighte agam ar ais ó thaobh cairdis agus ó thaobh eolas ar an saol agus eolas ar conas rudaí a eagrú agus díreach an bhraistint sin go bhfuilim mar chuid de rud éigin níos mó, tá sé an-chabhrach. So, má tá sibh leis an gclub le tamaillín, iarraim oraibh. rud éigin breise a thabhairt ar ais don chlub i 2021 so tagaigí agus labhraígí liomsa nó labhraígí le Rónán agus abraígí look, seo iad na scileanna atá agam, tá mé sásta X, Y, Z a dhéanamh nó tá mé ag iarraidh cabhair a thabhairt cad is féidir liom a dhéanamh mar sin é an bealach is fearr le cinntiú go mbeidh muid ag fás mar chlub agus mar chumann agus mar chomhphobal sa chéad bhliain eile agus go bealach is fearr le cuimhneamh ar Sheán Ó Laighin agus le cur leis an rud iontach seo Na Gaeil Óga. Mar sin, Na Gaeil Óga abú, bainigí sult as an oíche anocht agus na Bleá Cliathaigh abú chomh maith. Slán tamaillín a Shomhairle! Bhuel, más mar cailín as Contae na Gaillimhe, níl mé really cinnte faoi sin, but táimid amuigh as an comórtas faoi láthair ar aon nós so, you know. Is tá sé suas agaibhse a bheag. Go raibh míle maith agat Eoin P as ucht an físeán sin. Anois táimid ag gabháil a bogadh ar aghaidh go dtí físeán beag atá chun léiriú a dhéanamh ar na ar na móimintí speisiúlta a tharla le linn an bliain.

Agus sin é, táimid ag deireadh na hoíche. Ba mhaith liomsa go pearsanta buíochas a ghlacadh le Eoin Luc Ó Ceallaigh, Seán T. Ó Meallaigh agus Cóilín Ó Cearbhaill a réitigh na físeáin sin dhúinn. agus chomh maith leis sin ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Rónán Ó Dálaigh atá ar an nglaoch liom agus chomh maith leis sin Máire de Staic a chonaic sibh níos luaithe mar gur thug siad go leor cabhair chun an oíche seo a chur i bhfeidhm. Um, agus ba mhaith liom chomh maith buíochas a ghabháil lenár gcuid urraitheoirí, eh, sin Foras na Gaeilge agus Ciarán Mac Fhearghusa in Óga Yoga. agus ceapaim gurb é seo a leanas an buíochas is tábhachtaí atáimid in ann a thabhairt, agus ba mhaith liom mar sin buíochas mór millteach a ghabháil le na traenálaí, na bainisteoirí agus aon duine a thug cabhair lámh don chlub i mbliana. Ní féidir a ndóthain a rá faoi siúd a thugann a gcuid am fhéin gach seachtain chun aidhmeanna an chlub a chur chun cinn. Go bunúsach is de bharr an cabhair seo a thugann tú dúinn gur éirigh leis an club an méid atá bainte amach a bhaint amach go dtí seo. Tá mise go pearsanta go hiomlán buíoch dhaoibh uilig mar tá a fhios agam go dtugann an club seo go leor sonas go go leor daoine gach lá. Táim brónach nach bhfuilimid in ann a bheith le chéile go fisiciúil ach an chéad bhliain eile déanfaimid dhá mhéid an méid ceiliúradh ag an mór-dhinnéar. an mhí seo i mbliain fiche fiche haon. A chairde, ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh as ucht éisteacht linn anocht agus tá súil agam go mbeidh Nollaig deas agaibh uilig, Nollaig slán agus Nollaig sábháilte agus Nollaig sona agus slán go fóill uaimse agus ó Rónán freisin. agus bain sult as bhur oíche anocht. Slán a chairde agus go raibh míle maith agat freisin Kate as an MC a dhéanamh bíodh oíche den scoth agaibh. Nollaig Shona na Gaeil Óga abú agus sea, dóibh siúd a bhí ag cur ceiste sa chomhrá, tá na slippers agus sweatpants orm. Agus fun fact, fun fact, slippers ormsa freisin. Na Gaeil Óga abú, slán a chairde! Slán.